Faso mali lamɛnlibaga cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an ka foli b'aw bɛɛ ye depuis aw sigiyɔrɔ la ka yira la k'a fɔ ko bi ye le 28 mai le 28 mai ale tɛ dɔwɛrɛ ale ye journée mondiale de l'hygiène menstruelle l'hygiène menstruelle ale ye de ni musow bolo donna ji la u kan ka mun de kɛ u kan ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ journée in dabɔra o de kama pour que ka musow la sensibiliser o hukumu kɔnɔna la an wulila an sera docteur dɔ ma n'o ye docteur Tijan Tarawele ye aw ni anw a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye journée in kan an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ i ni ce ni baraji an b'an ka lamɛnlikɛlaw bɛɛ fo i bɛ ka min fɔ nin ye o dɔgɔtɔrɔ tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min t'a dɔn o ye musow ka koli de ye mhm. journée mondiale de l'hygiène menstruelle kalo o kalo ala y'o di musow ma u tɛgɛ bɛ kɛ ji la mhm. o matarafali bɛ kɛ cogoya jumɛn mhm. o kɔlɔlɔ o bɛ lajɛ cogoya jumɛn o kasara bɛ filɛ cogoya jumɛn mɔgɔw b'u ɲinɛ u la cogoya jumɛn mun de b'a la farali de kɛla ɲɔgɔn kan ka tile kelen ta san kɔnɔ k'a di ko ko o hakilina di mɔgɔ ma mm. k'a lajɛ jɔn ni jɔn tɔɔrɔlen de a bɛ kɛ cogoya min na ɲugu ko de wa ɲugu tɛ wa k'a lajɛ mm-hmm. an ka maliba kɔnɔ aa mɔgɔ kelen kelenninw de bɛ fɛnw kɛ sinon maliba yɛrɛ t'a kɛ dɛ mm. k'a fɔ ko an ka mɔgɔw wele ka na fɛn fɛn da bɛ se ka don a la a kɛra dɔgɔtɔrɔ sira ye o a kɛra ɲɛmɔgɔ sira ye o a kɛra politikimɔgɔ ye o an ka na ka n'a lajɛ i n'a fɔ tɔw bɛ kɛ cogoya min na k'a lajɛ a ah, nin ye matarafa ko nin ye minɛn ko a bɛ se k'a bila tasa jumɛn kɔnɔ ayi mali la o tɛ ka kɛ
mais docteur hmm. yala mun de la o tɛ ka kɛ an fɛ yan mali la o tɛ ka kɛ parce que a bɛ sɔrɔ bɛɛ n'i ka ko ye cogoya de fɛ fɛn dɔw bɛ yen a bɛ degun ne ka sira tɛ dɛ n ka sira tɛ ko fila de soit n b'a dɔn fɛn tɛ n bolo n b'o f'i ɲɛna soit n yɛrɛ t'a dɔn min de sinon fɛn fɛn kɔni bɛ se musow ma n'aw k'an baw de aa o man kan ka tɛmɛ an ɲɛnaba dɛ muso in mana kɛ cogo cogo ni kelen ni kɔni a b'i sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ donc o matarafali an bɛɛ de ka na ka fara ɲɔgɔn kan minnu b'a dɔn olu ka na k'a ɲɛfɔ o de sɔrɔ n y'a fɔ n ko dɔgɔtɔrɔ tɛ yen min t'a dɔn a kɛra dɔgɔtɔrɔ kunbaba ye o a kɛra dɔgɔtɔrɔ fitinin o a bɛɛ bɛ nin dɔn o muso fana tɛ yen min tɛmɛna san tan saba kan ka tɛmɛ ɲɛ dɔn o fana o bɛ mɛ an mɛn ka fɔ ko yɛrɛ fɛn jumɛn n'i ko i bɛ izmasurli ta dɔw wɛrɛ tɛ fɛn fila de koli Hygiène a bɛ lamara cogoya jumɛn a bɛ saniya cogoya jumɛn hygiène yɛrɛ o de ye n bɛ nin lasaniya cogoya jumɛn menstrue o koli de ye k'a dɔn n'a ye muso sɔrɔ an b'a fɔ ko o tɛgɛ bɛ ji la o b'i sɔbɔ baara dɔw la donc fɛn fɛn bɛ se k'a kɛ ni muso y'a ka koli ye n'a tɛgɛ bɛ ji la o waati la a kana ka mun de kɛ k'a matarafa dimi ni fɛn caman b'a la degun caman b'a la mun de a kana k'a kɛ pour que nin waati kunkurunin a ka se k'a tɛmɛ hɛrɛ ni baden na a b'o de fɔ maintenant hygiène menstruelle
mais yala docteur i yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la i bɔra k'a fɔ sisan nɔ ni musolaka min ye a ka koli ye yala a kan ka jumɛn de kɛ muso an bɛ min faamuya cɛ tɛ koli ye dɛ Donc cɛw kan'a fɔ k'u tɛgɛ bɛ ji la muso bɛ a ka koli ye an ka laada la muso farisogo tɛ kelen ye mais an bɛ min ta ka taa san tan ni fila ka na bila san tan ni saba a ka cara fɛ koli daminɛ bɛ kɛ o de la don fɔlɔ la i b'i ka koli de ye o waati de la mais sɛgɛsɛgɛli la an taara jate minɛ UNICEF y'a fɔ n'i ye muso ta kɛmɛ musonin ta kɛmɛ kɛmɛ sira bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ ee koli bɛ bal'u la somɔgɔw b'a f'u ɲɛna u t'a dɔn min de basibɔn bɛ na cun u kan u bɛ siran u ja bɛ tigɛ parce que mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a f'u ɲɛna o basibɔn de mana kɛ sisan de la a bɛ ɲɛf'u ɲɛna ee denw de donc ni nin cunna den kan i ma deli k'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ja bɛ tigɛ a bɛ siran dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko a u b'u dogo k'u bɛ ka sa n'u ni mansaw man di u t'a fɔ donc n'u dogora tuma dɔw la u b'a fɔ u terimuso de ɲɛna o de b'a ɲɛf'u ɲɛna non ni koli kana ka kɛ ka daminɛ mɔgɔ farisogo tɛ kelen san seegin ka na bila fo san tan ni saba la musonin bɛ se k'a ka koli ye mais den de dɛ den de parce que an ka laɲini fɛ an b'a jateminɛ den mun ye ka taa san fu fo ka na bila san tan ni seegin an fɛ o bɛɛ ye den de ye denmisɛn de y'o ye nin don dabɔla mun kama u ka se k'a dɔn k'a matarafa n'i y'a mɛn i bɛ fɛn matarafa i b'a dɔn de dɛ mais an y'a jateminɛ min na n'a daminɛla n'a bal'u la n y'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ sira bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ a tɛ fɔ olu ɲɛna donc n'i y'a lamunu bi saba ani naani a bɛ fɔ olu ɲɛna de la hali a tɛ fɔ jɛla fɛnɛ somɔgɔw kana k'a fɔ bamuso kana k'a fɔ facɛ kana k'a fɔ mamusow bɛ olu bɛɛ kana k'a fɔ mais an t'a f'an den ɲɛna parce que an bɛ siran et o waati de la fɛn lagɛlɛ de parce que o de b'a yira sisan ko den kɛla muso ye mais musodennin dɛ musodennin o ye taamaseere ye dɔw b'a don furu la alors que a ma se mali laada ko ko an bɛ taa fo san tan ni seegin la donc musoman caman de bɛ yen bi u t'a dɔn u bɛ min kɛ an ka na k'a ɲɛf'u ɲɛna tuma dɔw fana an tɛ lasiri sira sɔrɔ an b'a ɲɛf'u ɲɛna cogoya min na o de kosɔn an nana ɲininka alihamdulilayi ni bi bɛ se k'a to caman k'a dɔn a bɛ kɛ cogoya min na a bɛ matarafa cogoya min na somɔgɔw fana ka na k'a dɔn degun bɛ den kan degun bɛ musow fana kan nin waati fana fɛ a tila i bɛ baarakɛyɔrɔ la o i bɛ ekɔli la o i bɛ fɛn fɛn i ka baara ta fɛ diɲɛnatigɛ yɛrɛ la i bɛ sugu la o a bɛ se ka kɛ maloya ko ye i n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ fɛnɛ mɔgɔ dɔ bɛ sɔmi a la donc matarafali la ye mun fɔ ee n y'o de fɔ mɔgɔw t'a dɔn yɛrɛ dɔw bɛ yen u bɛ taa serviette hygiénique ta n'o o ye an ka kotɔnw ye u bɛ t'o de ta u b'o placer fɛn t'o f'u ɲɛna mais pour i ka nin faamuya koli a bɛ daminɛ tile n'a ye boli kan tile saba ka na bila tile wolonwula a b'o de kɛ o kɔrɔ ye mun ye ko muso dɔw bɛ yen olu ta ye tile saba ye dɔw bɛ yen o ta ye tile naani tile duuru tile wɔɔrɔ ye a cayalenba ye tile wolonwula de ye nin don yɛrɛ dabɔla o de kama n'i y'a ta an b'a fɔ ko n'an ye cɛmancɛ ta donc an bɛna kɛ sisan muso ka koli bɛ ye tile duuru de kɔnɔ o tile duuru kɔnɔ de la basibɔn de bɛ kɛ don o don n'i ye bi duuru mililitiri o de bɛ bɔ muso la donc a laban bɛna kɛ litiri kari o de bɛ se ka bɔ muso la basi de bɛ se ka bɔ donc o de kosɔn muso caman bɛ yen ɲɛnamini bɛ se k'u minɛ kungolodimi misɛnnin fɛn k'u minɛ a kɔnɔdimi de ka ca donc n'i ye o tile duuru nin ta k'o kɛ misali ye kalo o kalo muso b'a ka laada ye o fana bɛ se ka ta ka taa tile mugan ni saba ka taa bila tile bi saba ani duuru mais muso bɛɛ ta tɛ kelen dɛ dɔw bɛ se ka ye tile mugan ni saba dɔw bɛ se ka ye tile bi saba ni duuru dɔw bɛ se ka ye tile bi saba donc bɛnkan de kɛla laɲini de kɛla ka bɛnkan kɛ k'a fɔ ko a ah, an bɛna tile mugan ni seegin ta o ye cɛmancɛ ye k'a fɔ ko a ah, an miiri la tile mugan ni seegin mugan ni seegin muso ka laada bɛ na ni a nana a bɛ tile duuru jate de kɛ kuma fila tile duuru koli mais basibɔn bɛna kɛ règle bɛna fɛn cycle yɛrɛ bɛ kɛ tile mugan ni seegin de kɔnɔ c'est à dire tile mugan ni seegin mugan ni seegin de a bɛna ka laada ye tile mugan ni seegin tile duuru n'i ye kalo ta tile duurunan san kɔnɔ o ye bɛn kalo jumɛn ma an b'o kalo de kɔnɔ tile mugan ni seegin n'i y'o ta tile kɔnɔ o ye le 28 ma o de kosɔn nin don sɛgɛsɛgɛla k'a ta k'a kɛ le 28 mai a fɔlɔ daminɛla 2014 de la donc n'i y'a mɛn ko le 28 mai a ma ta kunfɛ dɛ a ta kun ye nin de ye pour que matarafali ka se ka kɛ bɛɛ ka se ka bɔ a kalama donc mais n'a kɛla an b'a ye ee se bɛ muso dɔw ye se tɛ muso dɔw ye bamakɔ sigi la faabaw kɔnɔ a ka nɔgɔn mais an ka dugumisɛnninw na aa togodaw la a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ n bɛ misali kelen d'i ma n'a ko ko muso yɛrɛ k'a matarafa bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ tubabuw ye nazaraw ye fɛn dɔw bɔ ko an k'a ta o ye sɛrɛbɛtiw ye sinɔn o t'an ka laada ye o an ka laada la mɔmuso b'a fɔ k'i ka fani dɔ ta k'a meleke meleke k'a sɔɔri silipu jukɔrɔ k'i matarafa n'a ye mɛ matarafali nana kɛ cogoya dɔ la fo fɛn dɔw gafe dɔw bɔla k'a yira ko a ni nin sɛrɛwɛti tara ni nin kotɔn tala muso bɛ lafiya o bɔla o ɲɛ bɛ ɲɛbugu ta kan de b'a la dɛ o min fana kana ta ta o kotɔn min kana ta n'o bɛ pilase a bɛ daminɛ dɔrɔmɛ kɛmɛ na ka se kɛmɛ ka taa fo waa kelen na o kɛmɛ nin

cɛmancɛ kalan na tuma min na la an ka kilasi kɔnɔ a kɛla musoni dɔ la parce que a tun t'a kalama basi bɛ bɔ don min na a tun t'a ɲɛdɔn a nana kilasi kɔnɔ parilenba basi bɔn kɛl'a la o yɔrɔ la o bi ekɔli la a b'o denmusoman caman sɔrɔ parce que o t'a ɲɛdɔn yɛrɛ sababu bɛ se ka kɛ mun ye a bɛ se ka kɛ ni a daminɛla dɔw ka kɔnɔdimi o ni koli de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o tɛ se ka taa ekɔli la muso dɔw bɛ yen n'a daminɛla a kɔnɔdimi fɛ o tɛ se ka taa baarakɛyɔrɔ la tile duuru tile saba i bɛ so kɔnɔ i tɛ se ka bɔ a bɛ se ka kɛ donc lakɔlitaga feere o bɛ jɔ ni examen surunyana n'i ma taa i bɛ zoro sɔrɔ dɛ i bɛ zoro sɔrɔ ok mais docteur mun de bɛ na ni o douleur ninnu ye muso la o douleur bɛ na muso la a tɛ kɛ muso bɛɛ la e n'i hakili b'a la u ye min fɔ a ɲɛna Adama ni Awa ka ko ko Ala ko ko muso bɛna wolo kɛ dimi na donc muso bɛɛ tɛ o ni koli tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc an kana n'a fɔ ko ni muso muso kana k'a ka koli ye ko dimi b'a la ayi o tɛ muso dɔw bɛ yen ee koli yɛrɛ jintan de ye o b'a yira k'u ye muso ye sisan dɔw yɛrɛ k'a yira ko n ye n ka koli ye nin la o ye an ba b'o de kɛ dɛ kalo o kalo bamuso b'i da k'a sɛgɛrɛ n'i y'a sɔrɔ den bɛ ka fani ko n'a bɛ ka sɛrɛbɛti don a yɛrɛ la o kɔrɔ ko a koli nana ni koli nana o kɔrɔ ko kɔnɔ tɛ yen donc an ba b'o tamasere kɛ muso fana i b'i ban tuma dɔ dilanji la k'a fɔ ko aa ko n tɛgɛ bɛ ji la dɔnku bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ de a bɛ dɔw lafiya a bɛ dɔw tɔɔrɔ mɛ denmisɛnninmɔgɔ de sisan olu de ka tɔɔrɔli barika ka bon min bɛ ekɔli la min bɛ to da ɲini da ɲini ka taa fɛnw fitini fitiniw feere a b'olu mago yɛrɛ sa non dimi tɛ muso bɛɛ kan dɛ ayi dimi tɛ muso bɛɛ kan
Oke docteur i ka kuma la i y'a yira an na k'a fɔ ko dimi tɛ muso bɛɛ kan mais a bɛ se ka kɛ dɔw kan dɔw kan mais sisan ni dimi ye muso minnu minɛ yala est ce que fɛn bɛ yen min bɛ dimi bali fɛn bɛ yen ni dimi dala muso kan an bɛ mun fɔ dimi dɔw bɛ yen a bɛ taa n'i donna furu la kɔnɔya fɔlɔ bɛ dimi dɔw lataa pewu ka bɔ yen o kɔrɔ ye mun ye ko ka ta san tan ni saba la fo k'a fɔ waati min i bɛ furu b'i ka kɔnɔya fɔlɔ sɔrɔ dimi b'i kan donc a yɛrɛ bɛna kɛ cogoya dɔ la sisan kalo o kalo e bɛ jɔrɔ daminɛ yanni a waati ka se tɔw bɛ nisɔndiya e bɛ jɔrɔ la e bɛ jɔrɔ la a kana se a kana se donc n'a nana se ah, dɔw ta yɛrɛ bɛ kɛ u tɛ se ka taa yɔrɔ si n delila ka musomanin dɔw ye fani de bɛ siri u kɔnɔ la pour que dimi ka se ka taa dɔw bɛ furaw ta dimi furaw bɛ yen u b'o ta ka taa pour que a dimi ka se ka mada caman ta bɛ o cogoya de la tan
Ok mais an ka togodaw la unhun comme an bɛ na serviette hygiénique yɔrɔ la awɔ i y'a fɔ koo an ka togodaw la unhun bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ ayi sabula prix min b'a la unhun a se tɛ bɛɛ ye unhun mais yala est ce que solution tɛ olu ta la solution ma se ka ta olu ta la alhamdulilahi ala ye fɛn fɛn da problème ye a y'a nɔgɔya fɛnɛ bila o togodaw la an b'an mɔmusow fo hali an min ye dɔgɔtɔrɔ ye n'an ɲɛ ganna tuma dɔ la an b'a fɔ ko aa n ko nin ye mɔmuso fura ye remède grand maman an banna an ka laadaw de la an y'an ka laadaw bɛɛ kɛ kɔfɛ fɛn ka kɛ ɲugu fɛn ye o de kosɔn n y'a fɔ n ko muso kelen tɛ fa jɔyɔrɔ bɛ yen kɔrɔkɛ jɔyɔrɔ bɛ yen bamuso jɔyɔrɔ bɛ yen kabila o jɔyɔrɔ bɛ yen ɲɛmɔgɔ o jɔyɔrɔ bɛ yen n'i ye den kɛ ɲugu fɛn ye a bɛ ɲugu a yɛrɛ la sinon an mɔmusow ka waati an bɛ fɛn min ta bi nin muso bɛ fɛn ta bi a tɛ yen a tun tɛ yen fanikolo de bɛ ta i bɛ fanikolo de ta k'a don basi bɔn bɛ kɛ fanikolo de la i b'i ka ci bɛɛ kɛ i bɛ t'i ka lɔgɔ ɲini i bɛ mana i bɛ taa ekɔli la foyi tɛ bɔ a la n'i seginna ka na o fanikolo i b'o ko n'i y'o ko o y'a sɔrɔ i y'o dɔ wɛrɛ placer mais hali o koli fana na an ka laada la ko bɛɛ man kan k'a ye sutura ko de nka basi bɛ bɔ fani na e sufɛ i b'a bɔ i b'a ko ka dɔ wɛrɛ placer ni a jala sɔgɔma i bɛ dɔ nin replacer i bɛ t'i ka ci la o fanikolo nana kɛ ɲugu fɛn ye ni min bɔla an ka togoda la n'o nana n'o dɔɔni sɔrɔ u b'a fɔ ko ee k'ale tɛ nin fɛ tuguni mais pourtant hali bi alhamdulilayi dɔgɔtɔrɔ kunda yɛrɛ mɔgɔ bɛ yen min bɛ fanikolo kelen ta an bɛna tɛmɛ ka mɔgɔ dɔw fo an tɛna tɔgɔ fɔ mais u ye baaraba de kɛ mali yɛrɛ kɔnɔ yan yɔrɔ la cakɛda b'an bolo yɛrɛ yɔrɔ b'an bolo musow o tila ka na ka fani ta vakisi vakisi mhm. dilan pour que dɔnni kana na kɛ tiɲɛni ko ye o vakisi fana o ni kotɔn bɛɛ ye kelen ye o vakisi ye kɛmɛ wɔɔrɔ de ye den fila i bɛ den fila san kɛmɛ wɔɔrɔ a bɛ se ka san fila de k'i bolo o den fila donc o kɔrɔ ye mun ye ni koli nana bi i bɛ kelen de kɛ so na n'i y'a bɔ i t'a ko i tɛ filanan don n'i ye filanan don o dugusɛgɛ i t'o fana bɔ i ye min ko i t'o don fana i tɛ dɔ in fana ko o vakisi bɛ se k'i ka tile wolonwula bɛɛ dafa e a bɛ san fila de k'i bolo an ye tɔgɔ di u la kelen tɔgɔ ye sutura kelen tɔgɔ n teri bɛɛ ye toro i kɔni dɔn n teri n teri a bɛ n sutura sutura fana bɛ a bɛ na la donc o faniw bɛ yen o kɔtɔn suguw bɛ yen fani de ye muso bɛ se k'o pilase mais an ka laada an k'a yɛrɛ yira an bɛ ka ɲɔgɔn don bɛɛ la an dun ka na ka segin o de ma dɛ an ka na ka segin o ma parce que la bɛɛ bɛ se k'o san kɛmɛ wɔɔrɔ ka ca dɛ kɛmɛ wɔɔrɔ ka ca dɔw ka jagokun ye kɛmɛ wɔɔrɔ de ye mais n'i y'o kɛmɛ wɔɔrɔ sara san fila alihamudulila mais n'i y'a mɛn i b'a fɔ san fila n ye kuma kelen fɔ an ka sɛgɛsɛgɛli kow kan basibɔn min bɛ ka kɛ muso bɛ tɛgɛ bɛ don ji la min na nin la n ka kuma bɛɛ la n ye mun fɔ n ko n'an y'a ta an ka na k'a ko o bɛ mun ko fɔ o bɛ ji ko fɔ e yɔrɔ dɔ la minniji yɛrɛ tɛ yen ko tɛ k'a fɔ k'i b'i ko e kuma dɔ a bɛ kɛ kasara ye ji t'an ka togoda la ji kelen bɛ yen n'o ta ka bila fiɲɛ na ko mɔgɔ k'i min e e nana k'i da k'o ta ka kɛ k'e bɛ taga i ka kotɔn ko ɛɛ donc n'an b'o kɛ f'an fana ka lajɛ ka ji kɛ yɔrɔ la musow bɛ se musoninw bɛ se k'a ko yɔrɔ min na o yɔrɔ la i y'a dɔn ni i n'a fɔ mali la an bɛ cogoya min na mankan bɛ yen ni mankan bɛ yen mɔgɔ bɛ bɔ u ka togodaw la u bɛ taa togoda wɛrɛ la e kuma dɔ u bɛ taa kɛnɛ dɔ de la ɲɛgɛn tɛ yen ji tɛ sɔrɔ o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye donc fo olu de ka lajɛ jamana ka na ka dɛmɛ de kɛ olu la ka kɛ ji aa an bɛɛ ka se ka ji sɔrɔ o minta ye ji ye kuma dɔw o tɛ ji sɔrɔ mɔgɔ fana tɛ problème ye o togo dugubaw la ji bɛ worobinɛ bɛ min bolo ni ji b'u bolo waati bɛɛ la kotɔn min fana bɛ placer nin la n'i tilala nin la a kana ka fili dɛ o filili fana mɔgɔ t'a ɲɛ dɔn dɔw bɛ t'a bila kabinɛ na dɔw yɛrɛ t'a da ka ɲɛ u bɛ t'a fili kɛnɛma basi de b'a la wulu bɛna a ta mais o ni fɛn kotɔn min bɛ fili kɛnɛma dɛ aa fura de b'a la dɛ a man ɲi denmisɛnninw ma a man ɲi baganw yɛrɛ ma a yelan yɛrɛ an ka laada yɛrɛ la a man ɲi n'i tilala i b'a matarafa a bɛ taa fili ɲama de la a n'a datugulan bɛ yen dan kana fili n'an y'o fɔ an hakili bɛ se gɛlɛya fana bɛ se mɔgɔ ma an bɛna dɔgɔtɔrɔso kunda ne muso man kɛnɛ an taara a lada dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ala n'a ka latigɛ a ka kan ka tile duuru de kɛ ne ye cɛ ye u b'a fɔ ko muso dɔ ka to a kɔrɔ parce que a bɛ so min kɔnɔ muso de b'a kɔnɔ an b'an ka jigiyɔrɔ ko ko fɔ a dɔgɔmuso nana ka na to a kɛrɛfɛ o b'a ladon o ka koli nana a kan o b'a kɛ cogoya min sisan a tɛ so a bɛ na ni degun ye dɛ a bɛ na ni degun ye an bɛ ka miiri nin bɛɛ de la pour que a kana fili ɲɛgɛn kɔnɔ donc fo an dɔgɔtɔrɔw an k'a lajɛ fɛnɛ muso min fɛnɛ bɛ na dɔgɔtɔrɔso la n'u koli bɛ bala u la n'u bɛ ka koli ye an bɛ se ka mun dɛmɛ de d'u ma an bɛ se ka sutura jumɛn de d'u ma f'an fana k'o lajɛ f'an fana ka dɛmɛ kɛ o la an ka ɲamaminɛn dɔ bila min ye nin dɔrɔn ta de ye mais hali n'i y'a bila an balakaw an fana b'o deli ni ɲamaminɛn bila u kana maloya u ka n'a bila a kɔnɔ mais bɛɛ bɛ siran bɛɛ bɛ siran an bɛ ɲɔgɔn an fanga fara ɲɔgɔn de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de bɛ se ka yiriwa

ni o ye nansaraw ta ye dɔw bɛ n'u bɛ taa i ko ɲɛgɛn na u b'a bila yɔrɔ de la a bɛ se ka kɛ ka ɲɛgɛn boucher n'u m'a bila yen ni o ɲɛgɛn suguya tɛ minnu bolo parce que ni tubabu ɲɛgɛn de b'i bolo n'i y'a da a kɔnɔ ni min kɔrɔ sa a b'a boucher dɛ a b'a datugu donc dɔw bɛ maloya u bɛ taa fili ɲama de la kɛnɛma ale bɛ cɛnni min kɛ kusi fana b'o cɛnni kelen kɛ e taara e m'a matarafa kosɛbɛ e taara fili basi de b'a la dɛ a b'a basi min a basi tɛ ja fɛnɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ɛ wuluni b'a ka kɔngɔ dumuni na kɔngɔ b'a la ale bɛ min dɔn dɔrɔn basi b'a la a nana taa denmisɛnnin yaala yaalatɔ sisan mɔgɔ ka sɔrɔ tɛ kelen ye an fa dɔw bɛ yen an ba dɔw bɛ yen den dɔw bɛ yen u bɛ yaala ɲamaw cɛ la k'u dahirimɛ ɲini olu fana bɛ tigɛtigɛ dɔɔnin na a man kan ka fili yɔrɔ la parce que n'e bɛ mɔgɔ ɲini ɛɛ jabatɛmuso ɛɛ ne bɛ e kɔ a ne ko n ka morikɛ ko ko a ko n ka na ni nin basi suguya ye ɛɛ i yɛrɛ ja ka ban dɛ ka fɔ i yɛrɛ ja dɛ n'i y'o basi sɔrɔ ka taa di n ka morikɛ ma hali ni n ko to o bɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ n dɔrɔn ko sa a man kan ka fili yɔrɔ la sinon fili yɔrɔ bɛ yen i b'a bila ɲama kɔnɔ i b'a da siri ka ɲɛ ka bila ɲama kɔnɔ ni ɲamatigiw nana k'a ta ka taa olu fana bɛ taa fili yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de la o e tɔgɔ bɔra a la ka ban o olu fana b'a ta ka taa jɛni de o e tɔgɔ t'a la e y'i ka baara kɛ e k'a bila ɲama kɔnɔ ka sanuya e ka baara banna mais ɲama min fana de n kan tɛ ka an ka mɔgɔw fana bɛ ko dɔ kɛ ɲama minɛnw b'an bolo a datugulen tɛ a dun da man gɛlɛn hali so gansan i bɛ se k'a ta n'a cayara i bɛ n'a bɔn kɛnɛma ni ɲamatɔgɔla bɛ tɛmɛna i bɛ taa bɔn ou bien n'a taara fili a banna olu bɛɛ de ka kan k'a faamuya
Mais an ka fɔlɔ la u b'a fɔ ko a man ka jeni o de kama an y'a jateminɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ maloya k'a bila ɲama na u bɛ taa bila ɲɛgɛn kɔnɔ parce que u b'a fɔ ko n'a kɛra ɲama na k'u b'a jeni a bɛ jeni foyi t'a la mun de bɛ k'a jeni A bɛna fɔ ko aa coton tɛ dɛ kɔɔrimugu nin o tɛ o mɔgɔ bɛ siran an ka basi de bɛ ka jeni basi bɛ ka jeni a bɛ kɔlɔlɔ jumɛn se ma a tɛ foyi lase i ma foyi basi bɔnna fani kan i y'a jeni a tɛ kɔlɔlɔ foyi lase mɔgɔ ma a hakili kɔrɔ de an ka tɛmɛ o kan an bɛ ɲɔgɔn ɲɛngoya waati dɔw de la ka fɛn kojugu kɛ ɲɔgɔn na nin bɛɛ ye mori sara ni fɛnw de ye somako ninnu bɛɛ o de nana ni nin mɔgɔ bɛ ka siran o b'a jeni n'o dɔwɛrɛ tɛ o dɔrɔn de kuma kɔrɔ de cɛn kɔrɔ tɛ
mais yala ni npogotigini minnu ou bien ni muso min kan ka a ka laada ye yala est ce que signe dɔw bɛ na a la ee aw A bɛ dɛ. I n'a fɔ signe jumɛn ni jumɛn. O de kosɔn an y'a fɔ kalo o kalo i b'a jateminɛ o ye signe fɔlɔ ye kalo kelen kalo fila kalo fila aa ne b'a dɔn sisan n ka laada bɛ na nin don a bɛ dɔn a bɛ dɔn kɔnɔdimisɛnnin bɛ se ka k'i la i b'a dɔn o de senfɛ a tɛ bal'i la ka se o bɛɛ ma n'i b'i ka don dɔn o de kosɔn muso caman bɛ sɔgɔma u bɔtɔ la u bɛ u labɛn ka bɔ dɔw yɛrɛ bɔtɔ la u b'a placer siɲɛ kelen wulada fɛ u bɛ na k'a sɔrɔ a ma kɛ ka ban o y'o dɔrɔn de ye i b'a jateminɛ tileko la farisogo fana bɛ kuma o farisogo bɛ kuma donc n'i ye farisogo jateminɛ o ye baabu dɔ wɛrɛ ye an bɛ se ka t'o kan mais n'i ye farisogo jateminɛ kalo o kalo c'est à dire ka taa kalo tile fɔlɔ fo ka na bila kalo tile mugan ni seegin parce que an ko ko ɛɛ cycle bɛ bɛn o de ma mugan ni seegin moyenne na don o don muso farisogo bɛ kuma hali n'i kana ka don sɔrɔ don min na farisogo bɛ a ɲɛf'i ɲɛna fɛnɛ mais an t'o de si de dɔn an t'o si jateminɛ
mais yala moyen bɛ yen pour que muso ka se ka o jateminɛ ou bien fo o ka nɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan ye moyen caman yɛrɛ de bɛ yen o ka nɔgɔ a bɛɛ kan muso fɛn fɛn n'i ka koli ye i bɛ koli jateminɛ ni koli ye tile mugan ni seegin ye i b'a bila i kunna a tile tan ni naani waati la kafoli bɛ se ka kɛ den bɛ se ka sɔrɔ mais ni o bɔla a la tile tan naani tɔ min bɛ to nin la sigasiga foyi tɛ o muso bɛɛ de ta ye a bɛɛ o de sɔn jateminɛ dɔrɔn de bɛ kɛ i bɛ se ka tile kelen bɛ se ka kɛ k'a jɛ o tile kelen de o de sɔn n y'a fɔ e n'a fɔla kɛ e sigasigala a kana kana bi de n bɛ mun kɛ n bɛ coton placer sɔgɔmada fɛ n bɔtɔ kɛ n b'a bila n ka saki kɔnɔ saki kun y'o de ye dɛ an bɛ saki min ta ka taa kana maloya caman ta bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la i b'a ye o bɛ sin ka don ɲɛgɛn kɔnɔ k'a placer ka tɛmɛ n'o yɛrɛ ye a bɛ kɛ baarakɛyɔrɔ la o b'a bila dɔw yɛrɛ bɛ sun daminɛ u bɛ tila k'a tigɛ dɔw bɛ taa u bɛ seli daminɛ k'u jɔlen to a bɛ na a tɛ seri ka na o a bɛ na dɔn dɔn dɔn dɔn dɔn dɔn a taatɔ fɛnɛ a bɛ taa dɔn dɔn dɔn dɔn donc k'a fɔ ko aa i nana ta basi basi na ka bɔ i kan ayi dɔw ta bɛ se ka kɛ parce que ala ye muso dan suguyaw ka ca donc dɔw ta bɛ se ka burun ka na dɔw yɛrɛ ta bɛ fo kuru bɛ bɔ a la mais a daminɛ la i b'a dɔn seliko yɛrɛ sen fɛ seliji tatɔ i b'a dɔn ko a nin bilenmanin bɛ ka bɔ nin la nin ye taamasere dɔ ye n bɛ n labɛn mais ni e sigala o ko bi de sini de ye fɛn bila i kun dɔrɔn k'i yɛrɛ sutura a banna dɔw yɛrɛ bɛ taa u bɛ taafe fila filanan bila u kun pour que n'a kɛla olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ u b'a di muso dɔ yɛrɛ ma tuma dɔ an bɛ musomanin dɔw ye sugu la k'olu b'u ta u tɛgɛ ma ee an b'an balakaw fɛn fɛn y'a faamuya surtout musokɔrɔbaw olu de y'a faamuya ko muso i mana kɛ cogo cogo ni fani fila de bɛ bɔ olu bɛ fani kelen bɔ o yɛrɛ la k'a d'a ma sutura kosɔn ko parce que ko cɛ man kan k'a ye mais yala docteur i ka kuma yɔrɔ dɔ la i y'a yira n na k'a fɔ ko calcul de bɛ kɛ awɔ jateminɛ de jateminɛ de bɛ kɛ awɔ mais sisan nɔn muso furulen minnu ou bien npogotiginin minnu n'u tɛ fɛ ka grossesse non désirée sɔrɔ n'o ye kɔnɔ balilen ye, anhan, yala olu ka kan ka précaution jumɛn de ta u ka kan ka u ka calcul kɛ cogo di? ok
n'an taala an y'o de fɔ fan bɛ di tile mugan ni seegin tile mugan ni seegin tile mugan ni seegin fan kelen bɛ bila ni fan ni ni kafoli ma kɛ ni fan ni cɛ ka fan ma bɛn ɲɔgɔn fɛ kalo la o de bɛ kɛ basibɔn ye donc ni mɔgɔ min ta ye tile tan tile mugan ani seegin i bɛ t'a sɔrɔ tile tan naani na farisogo yɛrɛ b'a fɔ ɲɛna ko a k'i ka fan o jila bi O fan fɛnɛ fɔlɔ an b'a fɔ ko o mɛnenba ye tile naani ɛ tile fila de ye tile fila o ye mɛnenba ye mais an ko pour que k'i garisigɛ yiriwa i ka den sɔrɔ an b'a ta tile kelen waati dɔ an bɛ taa fɔ kɛ heure tan ni fila yɛrɛ muso bɛ dɔn i b'a sɔrɔ sɔgɔma n'e wulila fari bɛ kalaya sinkuru bɛ kɔrɔta kosɛbɛ nege yɛrɛ fɛnɛ b'i minɛ ni min yɛrɛ kɔlɔsi ni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ to a kulonkɛ k'i fɛ n'a ye kulonkɛ k'i fɛ a don na ɲɛnɛw k'a bɛ k'a kɔ kana bɛ dimi ka taa fɛ n'o o don de bɔra la ka tile kelen tile fila kɛ cɛ ka fan ma na kalo tile tan naani na basibɔn bɛ daminɛ donc maintenant ni e y'o dɔn e y'o tile kelen dɔn e y'o waati kelen dɔn a i tɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ i t'o tile kelen o kunɲɔgɔn kelen bila o b'o mun kɛ i b'o kunɲɔgɔn kelen bila n'i tɛ fɛ o kunɲɔgɔn kelen bila kɔkɛ nana k'a fɔ ko a ni ma garisɛgɛ dilan ja bi n bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la parce que o bɛɛ de bɛ f'an k'o bɛɛ de fɔ ka maloya bɛɛ b'o la muso bɛ siran o yɔrɔ de ɲɛ mananiw bɛ yen dɛ mananiw bɛ yen manani a a bo bolila kɔkɛ bolila ka bɔ baarakɛyɔrɔ la a nana e a donnen e kan e bɔra eh, fɛn ɲɛgɛn na koli la a nege wulila ee aramu t'a ka ɲɛnabɔ koyi manani tɛ a bolo yɔrɔ la n'a y'a ɲɛnabɔ sariya ko ko halisa waati tan ɛri tan ni fila de b'i bolo ka taa fura ɲini min b'a to kɔnɔ tɛ sɔrɔ fana garisɛgɛ tɛ sɔrɔ donc k'a fɔ ko maintenant ko garisɛgɛ balila n na n tɛn'a fɔ kalabantiya de dɛ ayi n tɛ se k'o fɔ bɛɛ n'i ka faamuyali cogoya de dɔw b'a dɔn dɔw t'a dɔn minnu b'a dɔn olu bɛ boli ka taa o fura ta k'a lajɔ minnu t'a dɔn olu bɛ jɔrɔ daminɛ a ni waati sela ni garisɛgɛ ma na o kɔrɔ ko dɔ bɛ senna dɛ mais mɔgɔ bɛ ɲinɛ ko dɔ bɛ la min kɔ e bɛ jɔrɔ waati min na ko ko dɔ bɛ senna o y'a sɔrɔ tile tan naani kunɲɔgɔn fila tɛmɛna ka ban dɛ aa f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o y'a sɔrɔ fan fana a ye tile tile kunɲɔgɔn fila sɔrɔ o bɛ taa fɛ donc fo an ka an ka laada la n m'a fɔ an k'a jɛnsɛn silamɛw bɛ hakɛ to ni n ko silamɛ n kan tɛ mamadinɛ dɔrɔn ma n kan bɛ a bɛɛ de ma hali min bɛ boli sɔn o bɛɛ ka hakɛ to n faw ni n baw n tɛgɛ fila bɛ n kɔ aw ye mais n'an ma fɛn fɔ k'a faamuya fo musomannin an k'a ɲɛfɔ a ɲɛnɛ a k'a dɔn min bɛ kɛ n'i tɛ fɛn min dɔn musomannin caman bɛ garisɛgɛ sɔrɔ o de kosɔn u t'a dɔn min yɛrɛ min bɛ dɔw yɛrɛ ɲɛna ko ko basi bɔn o waati de la a bɛ fɔ k'i kana sɔrɔ cɛ la ko o yɔrɔ de la n'i y'i sɔrɔ kɔnɔ bɛ jɔ i la o tɛ kɛ ayi an ka diinɛ dɔw bɛ yen o yɛrɛ tɛ sɔn i k'i sɔrɔ muso yɛrɛ la ka to nin don na silamɛya diinɛ b'a la ni muso tɛgɛ bɛ ji la k'i kan'i sɔrɔ a la nɔgɔ kosɔn a bɛ na ni infection ye o dɔrɔn de kosɔn mais fɛn caman bɛ yen cɛ ni muso bɛ se ka min kɛ n'o o tɛ o bɛ se k'i cɛ ladiya ka sɔrɔ i ma se fo yɔrɔ bɛɛ ma cɛ fana kana k'a faamuya nege b'i la cogo cogo n'i la i kana ka se cɛya fana gundo de ye koyi i kana ka se k'i yɛrɛ minɛ a ma se k'e fana ka bɔ k'i bɛ taa kɛnɛma ka taa manamana ko dɔ kɛ ka taa bana kuntan dɔ ta muso sigilen ma a m'a min a m'a bɔn k'i bɛna o ci o fana kan a ma se o ma
Mais docteur unhun, an ka kuma kɔnɔna la, awɔ, halisa an b'an baser cycle ko in kan, unhun, cycle calcul cogo u y'a jira an na k'a fɔ ko dɔw bɛ yen n'o tile 28 de don, anhan, donc o kɔnɔna la ni basi nana semaine kelen de kɔnɔna na, awɔ, i man kan ka gɛrɛ cɛ la sinon i bɛ i bɛ kɔnɔ sɔrɔ a ka ca ala fɛ i bɛ garigɛ sɔrɔ a ka ca ala fɛ i bɛ garigɛ sɔrɔ mɛ sisan eke i bɛ se ka o ka ezanpuru dɔ di an lamɛnbagaw ma pur que b'a faamuya
lammi ɲɛsi an lamɛnbagaw ma p que ka se ka faamuya ne ba ne kɔrɔmuso kolen ani fan an kana olu kɛ kelen ye tubabukan na an b'a fɔ ovaire n'o ye fan ye kalo o kalo o kelen bɛ jigin ni fɛn ma kɛ o ye tile mugan ni seegin de ye n y'a fɔ an ye moyenne de ta dɔw ta bɛ se ka kɛ mugan ni saba ye dɔw ta bɛ se ka kɛ bi saba ni duuru ye mais an ye cɛmancɛ de ta o ye mugan ni seegin de ye pour ka jate nɔgɔya donc ni kalo kɛla e de b'i ta dɔn kalo saba kɔnɔ i y'a jate minɛ i ka calendrier ta i ye sɛbɛnni k'a kan k'a fɔ a nin kalo fɔlɔ la ne ta kɛla mugan ni fila ye kalo filanan na a kɛla mugan ni naani ye e kalo sabanan na a kɛla mugan ni duuru ye i b'o saba de fara ɲɔgɔn kan n'i y'o saba fara ɲɔgɔn kan i ye moyenne dɔ sɔrɔ donc n'i y'o tila sisan i bɛ kelen de sɔrɔ donc a ka ca ala fɛ o don de la i bɛ se k'a fɔ ko un nin don ye n ka jour ye donc i b'o dɔn n'i y'o dɔn ka ban donc an b'a dɔn ni koli ni eh, fanda don sela ka tɛmɛ tile tan naani kɔfɛ muso bɛɛ koli bɛ na sɛgɛsɛgɛ t'o la tile tan naani kɔfɛ koli bɛ na mais min bɛ ka e lafili e bɛ ka tile mugan ni seegin de jate minɛ parce que bɛɛ y'o fɔ ale tɛ tile mugan ni seegin e yɛrɛ b'a dɔn e ka koli tɛ tile eh, laada tɛ tile mugan ni seegin ye e ta ye bi saba ye ah, ne ta ye bi saba ye i bɛ joli de bɔ la i bɛ tan naani de bɔ la dɛ n'i ye min sɔrɔ e ta ye mugan ni saba ye i bɛ tan naani de bɔ la dɛ e ta ye bi saba ni duuru ye e bɛ tan naani de bɔ la dɛ min ta ye mugan ni seegin ye ale de bɛ tan naani bɔ a la ale ta bɛ bɛn tan naani wɛrɛ de ma mais ni e y'i ta ale fɛ k'a fɔ ko a ah, bi ye tile tan naani ye a fɔra ko un n'i ye ko dɔ kɛ bi tile tan naani la ko dɔ bɛ se ka kɛ ko dɔ ye ayi o ma fɔ i b'i ka don de jateminɛ donc ni min ta ye tile bi saba ye aa ale ta bɛ kɛ sisan mun ye tile tan ani wɔɔrɔ o de sɔn dɔw bɛ a fɔ k'u bɛ garisɛgɛ ɲini u tɛ garisɛgɛ sɔrɔ dɔw fana b'a fɔ ko n tɛmɛna garisɛgɛ waati la n bɛ se ka sisan dilan ɲini aa a bɛ taa bal'o la donc f'i k'a dɔn e ka cycle yɛrɛ n'an b'a fɔ cycle ovarien ani cycle menstruel tɛ kelen ye mais an bɛɛ b'a fɔ cycle menstruel cycle menstruel basi bɛ bɔ tile duuru min kɔnɔ tile ka taa tile saba ka na tile wolonwula o de ye cycle menstruel ye menstrues koli koli ko règle n tɛgɛ bɛ ji la o tile duuru moyenne de kɔnɔ mais don tɔw la nin ye la ee fani bɛ taa ka baara la o

aa ni dilanko kɛla nin la a ka ca ala fɛ aa garisɛgɛ bɛ sɔrɔ dɛ a bɛ sɔrɔ donc o tile kelen nin kosɔn a fɔra ko ka kunɲɔgɔn kelen to yen n'i tɛ se mais o kunɲɔgɔn kelen o kun ye fɔlɔ de ye ko ka to yen sisan a tɛ to yen dɛ furaw nana gafew fana nana fɛn dɔw yɛrɛ bɛ a b'a daminɛ a fɔ fɔ n'i y'a daminɛ cɛ i b'a dɔn lawaleji bɛ na waati min i b'a dɔn a tɛ bali cɛ si la ja bɛ se ka kɛ togo togo n'i hakili b'a la mais maintenant k'i sɔbɔ o de ka gɛlɛn cɛ caman ma ani n'i sɔbɔ ja min fana kan ka taa ja fana bɛ tigɛ o de b'a to mɔgɔ caman tɛ sɔn a ma sinon a dɔnnen de ka ban donc musow a ka koli n'i ye koli hakɛ dɔn kalo kalo n ka laada bɛ kɛ cogoya min na n'i y'a dɔn i ka den sɔrɔ o i kana den sɔrɔ o a bɛ lafiya di i ma pewu pewu yɛrɛ donc an ye nin faamuya n'an m'a faamuya aminata bɛ yen a bɛ fɛn las'a ma don dɔ la baro fɛ an b'a fɔ ka nɔgɔnɔgɔ bɔ a la pewu an maloya kojugu an tɛ kuma dɔw fɔ o de nana ni cɛnni ye jamana kɔnɔ f'an ka nɔgɔnɔgɔ nɔgɔ bɛɛ bɔ la pewu pewu awa n'a taara dɔgɔtɔrɔso kundaw la a kana maloya muso b'a kama a ka lasaziw bɛ yen infirmierw bɛ yen dɔgɔtɔrɔw bɛ yen a kana malo don kɛrɛnkɛrɛn yɛrɛ bɛ ta bange kɔlɔsi fɛn fɛn o b'a jira la k'a fɔ a kana maloya n'a maloyala i kelen bɛna so kɔnɔ i bɛna fɔ a ne ta ye nin ye parce que muso bɛɛ n'a ta ne ta ye nin ye i b'a fɔ i b'e bilasira fɛn fɛn na fɛn fɛn bɛ kasara lase i ma fɛn fɛn b'i ka mɔnifinya don bɔgɔ la kan'o ta ni maloya ye dɛ kan'o ta ni maloya ye ne ba a ka di e ye e den k'a sɔrɔ so n'a bɛ sɔrɔ so o kɔrɔ k'a ma den wele ban dɛ a sɔnna a ka kɔɲɔ fɛn de la n'a fɔra ko papu bɛ so kɔnɔ yɔrɔ la a o man jan si ye dɛ donc an b'o bɛɛ de jate minɛ je préfère ne kɔni ka miiri la n den ka bɔli ka caya nangaraba de nka a ma den sɔrɔ o ka fisa k'a fɔ ko papu bɛ mami bɛ so kɔnɔ an k'o de faamuya an kana siran N bɛ fo de las'a ma
ok docteur yala est-ce que an ka togodaw la est-ce que aw kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ pour que ka mɔgɔw la sensibiliser halisa nin ko in kan ne yɛrɛ tɛ bamakɔ ye ne tun bɛ bamakɔ alhamdulilayi a san fila ani kalo naani de nin ye ne bɛ togoda de la ne ka baara ɲɛsinlen togoda de la n bɛ ka min ɲɛf'i ɲɛna nin ye ne ka baara ɲɛsinlen o de ma an b'a fɔ a b'a fɔ min ma baarakɛdenw mm. ne ka baara ɲɛsin olu ma k'olu matarafa an bɛna tan b'a fɔ olu ka baro ka di dɛ olu b'a faamuya n'i ye min fɔ olu ɲɛna olu b'a matarafa duguba kɔnɔ mɔgɔw de ka ko ka gɛlɛn sinɔn olu bɛ yɔrɔ min na n'i ye min f'u ɲɛna alihamudulilayi olu yɛrɛ bɛ na an bɛ baro kɛ an b'a ɲɛf'u ɲɛna a nin bɛ tan nin bɛ tan n'i ye fanga di mɔgɔ ma ɲuman ye nin ye juguman ye nin ye i y'a tigi bilasira hali n'i tɛ yen a b'a dɔn a kana ka min kɛ lamɔni ani mara tɛ kelen ye an ka fanga di muso ma musodennin musomanin an ka fanga di a ma n'an ye fanga di a ma a ye ɲuman dɔn a ye juguman dɔn a yɛrɛ b'a dɔn sisan a bɛ taa sira min fɛ ne fɛ o lamɔ de ye e sinɔn tɛ yen dɛ e den bɔra kuma bɛɛ i b'a bugɔ bɔn n'e tɛ yen don min na dun n'a kɛra e kɔrɔkɛ fɛ dun wakansi la a bɛ taa i somɔgɔw fɛ dɛ n'a taara cɛnni kɛ yɔrɔ la mɛ ni e y'a bɛɛ ɲɛf'a ɲɛna kuma musoman dɔ bɛ yen a tɛ ko cɛla ka fɔ ka b'o fɛ dɛ n'i y'a fɔ a bɛ kunɲɔgɔn kelen k'a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ mɛ bɛɛ ka maraw tɛ kelen ye nin caman ye fantanya ka sira de ye mɛ an k'a ɲini k'a faamuya nɔn ne tɛ fɛn duguba kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ ayi an bɛ togodaw de la
ok docteur an ka baro b'a fɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma, ok, yala welewelekan b'i bolo halisa ka se an npogotigininw ma ani an ka muso furulenw yɛrɛ, ok, npogotigininw ani muso furulenw ne bɛ se ka min fɔ i ɲɛna koli kɔni a daminɛ fɛn danga tɛ danga tɛ n'a daminɛla k'i kan'i sɔrɔ don mɔgɔw la ayi o haya y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna to i b'i sɔrɔ don o t'a dɔn yɛrɛ seli waati la a fɔra k'i kana seli kira y'a fɔ dɛ ko dɔ la i bɛ se ka nkalon tigɛ k'i yɛrɛ sutura dɛ n'a fɔra k'an jɔlɔ seli la a bi n tɛna seli e ayi ne tɛ seli bi jagoya tɛ k'a fɔ an bɛ seli kɔfɛ a banna mɔgɔ t'a dɔn ko b'i la dɛ dɔnki kana bɔ n'i yɛrɛ ye min ka gɛlɛn ne baw ne faw a ye sabari denmisɛnnin an ka denw min bɛ taa ekɔli la olu de ta ka gɛlɛn a y'a sɔrɔ don u la a kana u lasiran puruke ni min bɛ yen u b'a fɔ a ɲɛna ko tɛ bal'a la a ye wari di u ma u ka se ka taa kɔtɔnw san ni o ka gɛlɛy'a ma n ye min fɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ta nin ne y'o den fila ye nin la n terinin bɛ yen sutura bɛ yen aw jateminɛ a ye baro kɛ n'u ye a kana sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la i tɛ bɛna mun dog'a la e ye telefɔni san ka d'a ma ɛntɛnɛti b'a kan e sabari sa a tɛna mun ye a tɛna mun dɔn e banna k'a bilasira e a terimuso bɛ yen o b'a bilasira dɛ a bɛ taa terimuso kɔrɔmuso fɛ don o don o bɛ kɛlɛ ma su o su o bɛ kɛlɛ ma aa i teri kɛ i denmuso ye ne fa bamuso dɔrɔn tɛ dɛ e fana sen b'a la i teri kɛ i denmuso ye n'o kɛla a bɛ fɛn bɛɛ f'i ɲɛna nka kolikoli a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn faamuya kana n'a fɔ ko e ye cɛ ye ko muso dɔrɔn ka kunko de dɛ ayi ne fa e fana sen b'a la ni e ye min kɛ bamuso ye den mana n'o ye a bɛ o tɔɔrɔ o sira fɛ an k'an jilaja faamaw a fana a y'a lajɛ an ka ko dɔw bɔ maloyako la dinɛw a ye sabari kuma dɔw la an ka ko dɔw fɔ an ka na yeelen na kuma dɔw la Dibi ko nin an ka caman bɔ a la dɛ an tɛ fɔlɔ la fɔlɔ la i tun bɛ siran yɛrɛ k'i sɔrɔ de musomannin na n'i fa tun ye mɛ sisan an bɛ si u fɛ dɛ an bɛ si u fɛ dɔnku yanni a ka bala an na an ka fanga di musow ma u k'u yɛrɛ matarafa hakɛto b'a la ni n donna mɔgɔ min gasi la yafa b'o rɔ Mɛ ni kuma de kana ka ɲɛfɔ dɛ
an lamɛnbagaw an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuyali caman sɔrɔ dɔkitɛri Tijan ale ka kumakanw na an b'a fɔ ko aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma aw kana ɲinɛ ka abɔne an ka paz la n'o ye faso mali ye walasa ka kibaruya caman sɔrɔ